ko ninnu kɔni kun bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u bɛna janfa de ta ka ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka jamana ma u ye jamana janfa ba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko front de libération de l'azawad maajugu FLA bubakari o jɛkuluba in u y'o de sigi o sigili awa i k'a dɔn o ma wolo fɛn ɲuman na u bolo sabu u ka kadiri camanba bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaa caman ye bubakari an y'u bunte a kɛra yɔrɔ min a bɛ tinzawatɛn a b'o de kofɔ bubakari n'i ye jateminɛ kɛ nin ye gɛlɛya belebele ka ɲɛsin awa i k'a dɔn erebeliw ma anw ye min ta k'u sɛgɛrɛ kabiri u bangena fo ka na se bi la bakari min ɲɔgɔnna ma da u kan bakari o de dar'u kan o tulobilenw ani i k'a dɔn min ye awa dɛmɛbaaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bilekan bɔra ma deli ka da u kan bakari an y'o ɲɔgɔnnaw de da u kan min ye anw ka cɛdenw ye n'a bɛ FAMa kofɔ sɔrɔsilakaw awa i k'a dɔn u cɛsirilen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na u ka wulikajɔ a barika ka bon kosɛbɛ yɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko tinzawatɛn yɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni alizeri awa i k'a dɔn bi danbɔ bakari awa i k'a dɔn ko in a bɛɛ lajɛlen kɛra o masurunya la kunnafoni jɔnjɔn minnu n'olu dira k'a jirala k'a fɔ min ye nin don nowanburukalo tile bi saba tɛmɛnen bakari awa i k'a dɔn groupes armés minnu bɛ yen ni sanga ani waati o ni anw ka arime awa i k'a dɔn n'olu bɛ kirikara waati ta kɛ ɲɔgɔn na front de libération nationale bakari awa i k'a dɔn k'u kun bɛ ka o de sigi sen kan o jɛkuluba min filɛ nin n'u ye ɲɔgɔn dalajɛ k'u bɛn'u sigi sen kan a yɛrɛ sigira sen kan ka ban a kɛra sibiri don Bubakari jɛkulu in hakilina ti dɔwɛrɛ ye a miirina ti dɔwɛrɛ ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen eh. n'u ko ko a tɔgɔ ye ko azawadi maajugu yɛrɛ bolo ni awa i k'a dɔn o kan ka kɛ eh. azawadi ye Bubakari o yɔrɔ ninnu ka wulikajɔ kɛ yalisa olu bɛ se ka kannabila cogo min a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka libéré cogo min Bubakari o de siratigɛ la réunion kɔni banna eh. nisɔndiyara ka muguw ci ka sogow dun u ye sɛw manger ah. ka sagaw dun a n'a ɲɔgɔnna caman Bubakari bɛ bali ka bɔ min kalama a bɛ awa i k'a dɔn u ka lajɛ in kɔnɔna na anw ka cɛdenw jaja min ye awa i k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔn dilen don an ka maaw ma bakari an ko ja an ka pankulu minnu bɛ yen n'a bɛ droniw kofɔ bakari an y'olu labɛn u jɔsi pétrole bɛ min jɔsi gaz bɛ min jɔsi gazuwali bɛ min jɔsi bakari an y'o bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban k'u sigi ka awa i k'a dɔn a ɲɛsin ninnu ma an ye mun kɛ bakari ja anw ka pankuru ninnu fɛn b'u bolo n'i ye adamaden min ja don a kɔnɔ ah. awa i k'a dɔn maa min fa i yɛrɛ fa bakari misali la hali ni e ja donna a kɔnɔ bakari e kɔni e, e, o y'e ka ko kelen c'est tout c'est fini ye barisa n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baaraw kɛra bakari olu tilalen t'a la ani an ka cɛdenw k'an ka pankuru wuli droni kofɔ a si ma kɔrɔ a si ye bakari pankuru f'u bɛ fofo ɲɔgɔn kɔ bakari pankuru f'u bɛ bisou di ɲɔgɔn ma bakari pankuru f'u bɛ to k'u woloki woloki ɲɔgɔn kunna u bɛ bali ka bɔ mun kan bakari dudu siɲɛ kelen u b'u yɛrɛ ɲini dugu cira siɲɛ fila u b'u yɛrɛ ɲini dugu cira u y'a sɔrɔ min ye pankulu ye o ka ca ɲɔgɔn nɔfɛ u y'a bɛɛ sarisari ka jigin u kan takisɛ bɔnbu ɔ bi suuru cogo min a bi suuru se bakari min ye front de liberation de lazawadi ye o minnu y'o sigi sen kan bakari awa i k'a dɔn o ɲɛmaaba caman caman de bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kɛra c'est tout c'est fini bakari an y'a kuna u da koyi parce que kaba ko tizawatɛn janjo a bi lakali a bi lakali ala ka jɛ ye kosɛbɛ k'o de siratigɛ la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɛra c'est tout c'est fini ye a ka ca bakari a bɛ cɛ dɔ kofɔ fad ag muhamudu e nin cɛ in makan a dalakan ka ca écoute an sira kan fad ag muhamudu ne ni nin cɛ in ye ɲɔgɔn ye kidali mais olu tun bɛ gatia la awɔ n bɛ k'o de f'i ye wo a ma yɛlɛma n ko n taalen kidali ne ni cɛ in ye ɲɔgɔn ye

a tun bɛ gatia de la ka bali ka bɔ min kalama bɔ a ka 2023 waati ne ka wuli ka jɔ k'a ka duloki yɛlɛma ɲɛsin awa i k'a dɔn ba maliba in i b'a fɔ ale k'o de kɛlɛ mun kama min ye groupe armé terroriste awa i k'a dɔn a taara olu nɔfɛ bakari fadi tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mohamed ag asharif n'u ko a ma ko mafik ale fana an bɛ don min na i ko bi a bɛ tiɲɛso a kɛra c'est tout c'est fini bakari ale ni fadi u ka surun kosɛbɛ cadre politique don jɛkulu in tɔgɔ la maa dɔ fana bɛ yen a bɛ wele ko bayi ag dikinana ale fana ye bras droit de mohamɛd najim awa i k'a dɔn o tɔgɔ la chef militaire fana don jɛkulu in tɔgɔ la n'o ye sɔrɔdasi ɲɛmaa ye ale fana kɛra c'est tout fini o bɔlen kɔ yen sɔkɛyibu ag atahɛr sɔkɛyibu ag atahɛr ɔhɔ o de don sɔkɛyibu ag atahɛr bakari ale fana ye awa i k'a dɔn yɔrɔ tribu dɔ bɛ n'u b'a wele ko idinan ale de o ma o ɲɛmaa dɔ ye bakari ale fana kɛra c'est tout fini alibarika alifaki bakari notable ba don ah. ale fana taara tiɲɛso a c'est fini sidi ag bayi ale y'u ka cadre politique dɔ ye bashar ag akmada bakari ale fana y'u ka cadre politique dɔ ye musa ag bayi bakari an bɛ don min na i ko bi a fana bɛ jamana jahanama kɔnɔ bakari ninnu ye cadre cadre cadre damaw de ye sirati tɛ minnu na pere tɛ minnu na bakari a bɛɛ lajɛlen ye disibaw ye a bɛɛ kɛra c'est tout c'est fini kɔsɛbɛ nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye rebɛli minnu don bakari awa i k'a dɔn ni i y'u kelen kelen na bɔ k'u jɔ maajugu don kɛnɛ kan n'a jiral'i la bakari i b'i yɛrɛ ɲini wa ninnu dama tɛ koyi bakari maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana kɛra c'est tout c'est fini ye awa i k'a dɔn u dɛmɛbaaw ye ani ni maa minnu bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ kɔsɛbɛ u ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ye bakari a camanba de bɛ yen an bɛ don min na i ko bi an y'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini ye patirikɛba ko a ko tizawatɛn ni hakili b'a la jija bakari awa i k'a dɔn a kɛlɛ a janjo a bi lakali a bi lakali sabu kidal ko in kɛra cogo min bɛɛ b'a dɔn wa tizawatɛn ko awa i k'a dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ a bi lakali koyi n'a camanba de olu de bɔnɛna u ni la waati tɛmɛnenw na mali ni burukina y'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma bakari an ka fɔrɔncɛriw la an ye ninnu bunten a ma dogo maa si la bakari u kɛlen b'i b'a fɔ ko n tɔ diɲɛ don o don wolo dɔ de bɛ far'u kan kidal awa i k'a dɔn n'a lamini k'a saniya k'a jɛya k'a don mali sago la awa i k'a dɔn o de kɔni o bolo dalen don de waati tɛmɛnenw na tinzawatɛn awa i k'a dɔn a masurunya la an ni ninnu korosora ɲɔgɔn na an dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ n'o ye irisiw ye ani awa i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi dɔw bakari u y'olu kɛ c'est tout c'est fini nka n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔw wulila ka t'u nɔfɛ waati tɛmɛnenw na anw yɛrɛ y'a fɔ yan koyi ne y'a fɔ ja ko o ma fɔ an ye dɛ a ma fɔ an ye ko tinzawatɛn de taatɔ don minɛ dɛ an ka mɔgɔw b'u ka patrouille de la u taara u taara bɔ awa i k'a dɔn faliw kɛra yɔrɔ min u y'an ka suw cɛ ni ka segin n'u ye nka bi e k'a dɔn k'a fɔ tinzawatɛn a bɛ awa i k'a dɔn hukumu min kɔnɔna na o ye mali ka mara ye sabu an ka pankulu olu de bɛ munumunu salo la diɲɛ don o don wa yɛrɛ jateminɛnen don ne kɔni sɔmi kɛr'i la walima bɔ kɛr'i kalama kɛra min ye awa i k'a dɔn fadi kɛra cogo min i yɛrɛ fana awa i k'a dɔn i bɛ kɛ ten ala ka jɛ ye fana min ye fadi ye ani a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye kadiriw de ye awa i k'a dɔn erebɛliyɔn tɔw la maa jugu don awa i k'a dɔn u nɔɔni na u terikɛ awa ko bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini ye e t'an ka jamana ale camancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya mali ani burukina faso o dancɛ o kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko min ye terorisi jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen burukina sɔrɔdasiw olu y'o kɛ c'est tout c'est fini mali ni burukina dancɛ kɔni na sɛbɛnnikɛla ko duwakun tɛmɛnen na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko bankasi ka taa bila min ye somadugu la i b'a ye k'a fɔ ko min ye terorisiw kɔni ye gɛlɛya de ta ka maaninfinw u sɛgɛrɛ sifili dɔw ni tora a la u ye tiɲɛni caman de don maaw kun nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sɛbɛnnikɛla ko waati min na u ye nin wulikajɔ ni k'o kɛ terorisi ninnu kɔni u y'u senfa piripiri ka boli piripiri o sabu kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko min ye mali cɛfini tabaw wolomasiri tabaw olu ni wulikajɔ minnu o bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na n'u m'u senfa ko arime kɔni ko a na bogo kɔnɔ wolonwula ka a don u la sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la o terorisi ninnu kɔni tora senfa boli ani kɔsiyɛn na i b'a ye k'a fɔ ko ka bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ mun ye burukina kɔni ale furancɛ la o yɔrɔnin bɛɛ mun ye burukina wolomasiri tabaw olu ka cɛfini tabaw kɛrɛnkɛrɛnnen na kɛlɛkɛ pankuru minnu fana bɛ olu bolo nin waati na olu kɔni y'u natɔ k'u kunbɛn yen koyi ɲɛma ɲangadini ye y'u caman kɔni k'u ninkɛnɛ ni ka a karaba wa u ka maramafɛn fɛn de tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini sɛbɛnnikɛla ko ko mun ye burukina wolomasiri tabaw ka nin wulikajɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ koyi o sabu kɛ jɛkulu minnu u farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ jamana saba ye jɛkulu minnu n'an k'a ma alliance des états du sahel n'o bɛ AES o kofɔ burukinabew ka nin wulikajɔ in ko o bɛ ni kura k'o fiyɛ o jɛkulu in na koyi nin b'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu in kɔni u ka ɲinitaw bɛɛ lajɛlen o ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye burukina sɔrɔdasiw a ka ja ka taa fara mun ye mali sɔrɔdasiw kan nin waati in na k'u kɔni u bɛ kibaruya kɔni ni k'a di ɲɔgɔn ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen n'olu ye jatigɛwale kɛbaaw ye maa minnu bɛ a ka ja n'olu ye maa jugu ye minnu bɛ jamana fila in jamana saba in kɔnɔna la u bɛ se ka furan ka bɔ an dala cogo min na ko waati waati ko u bɛ o baara ni k'o kɛ abulayi jara a y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw n'o bɛ mali cɛfini tabaw kofɔ Mm. olu kɔni kɛn bɛ ka dagabilen de sigi terorisiw dara nin waati in na koyi Awɔ. terorisiw ka ɲaga dayɔrɔ caman de bɛ yen Aha. o dogoyɔrɔ caman de tun bɛ jamana in kɔnɔna la Kosɛbɛ. tu kɔnɔnaw la Aha. ani kuluwo kɔnɔna la Mm. a yira k'a fɔ ko o dogoyɔrɔ ninnu caman Aha. ɲɛma ko anw ka armée malienne kɔni ye a caman daa kolon ci k'a filen kolon ci Kosɛbɛ. nin duwakun laban in yɛrɛ o kɔnɔna la Voilà dɛ. a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Aha. nin terorisi minnu n'u ka yɔrɔ daa kolon cilen filɛ nin ye k'a filen kolon ci ninnu dɔ tun bɛ gɛlɛya caman ta ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ maaw ka foro o bɛ jeni wa maaw ka bagan fana k'u b'o suɲɛ ka taa n'o ye nin terorisi ninnu zaga fana u b'o minɛ maaninfinw na abulayi jara ka fɔ la a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye arime fila kɔni jɛra k'u tɛgɛ k'u di ɲɔgɔn ma a ɲɛma k'u ka nin terorisi gurupu ninnu k'u bila ka taa kiyama